Wari t'an bolo, sanu t'an bolo, jaman t'an bolo, fini t'an bolo samara t'an sen na. An bɛ fɔlɔ fɔlɔ na diɲɛ ɲɛfɛ. Alors,

eske a ka kan i bɛ na ten ka fɛn bɛɛ ci k'i b'a bɛɛ yɛrɛkɛ wa ka taa fɛn fanga t'e la hali n'i ye san mugan di ninnu ma san mugan ka dɔgɔ hali n'i k'u ma u k'a tɔ u ka diɲɛnatigɛ tɔ bɛ kɛ fanga la eske u bɛna se ka solution sɔrɔ a la wa fɛn min don technologie baarabaw de don a bɛ san caman camanw de ta a ma nin si kɛ izini t'aw bolo hali marifa a fɔra i ka k'a dilan ko a t'a kɛ k'a t'a kɛ kuma tɛ ka taa se ko kuran dilan mansin ma donc fɛn minnu t'aw bolo mɔgɔninfin i bɛ fɛn lajɛ ɲɛfɛ sann'i ka taa ka t'i kunfɛ ten i bɛ ɲɛfɛla lajɛ fɔlɔ de nka e b'a dɔn fɛn se tɛ e tagara n'a ye e ko k'i b'a sama ka taa n'a ye i bɛna taa mun de kɛ sisan u kun kan ka a tɔgɔ ye di jamana sigi de fɔlɔ ka yuruguyurugu minnu b'a kɔnɔ u y'o kɛlɛ min kɛ kɔsa in na n'u b'u minɛ u tun b'u base o de kan c'est à dire diplomasi fɛn min ye international ye ka wuli ka diɲɛ mɔgɔ kɛlɛ u tun b'u sen b'o la quoi maaw ni ye faamu u b'a kɛ dɔrɔn u yɛrɛ na kuma ka discours nin kan yɛrɛ u tun bɛ discours kɛ k'a yira k'a fɔ ni diɲɛ bɛ ni diɲɛ bɛ jɛ ka baara kɛ walasa ka se ka jamana basigi u y'u to la dɔrɔn papapaw u yɛlɛmara y'a ye a yɛrɛ ma na fɛn min yɛrɛ kama yɛrɛ o de bɛ mɔgɔ tɔ dimi quoi n'a sɔrɔ k'u nana yɛrɛ yɛrɛ de k'u na kuma ko panafricain ko in tun bɛ u la de k'u na kuma dɛ o tun bɛ faamu mais bɛɛ y'a ye u changera de u balila ka changer ka na panafricain kolo ta k'a da u yɛrɛ la ka sɔrɔ ka wuli sisan o kɔrɔ ni fɛn fɛn kɛlɛ la aw bɛɛ janfa ni minnu tɛ panafricain aw y'olu janfa sa kɛ parce que aw ma na ni panafricain fini ye alaw donc diplomasi jɔyɔrɔba tun b'a ko kɔnɔna na a y'o diplomasi ci k'o yɛrɛkɛ ka sɔrɔ ka aw ɲɛsin sisan kogo ma ee ne dɔgɔnin ne yɛrɛ bɛ e ɲininka o est ce que a ka kan fasodenw to ɲani na tan ka to hami na an dun b'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ a tɔgɔ ye di dɛsɛ kɔnɔ dɛsɛ min ni solution t'a la fiyewu n'a sɔrɔ ko ɛɛ a tɔgɔ ko solution tɛ an ka dɛsɛ la O bɛ faamu nka a b'a dɔn fana ko solution b'a la ka tugu ka wuli ka bɛɛ kɛlɛ nkalon kan ka taa n'a ye ka taa dɛsɛ sisan ko fasodenw ka wuli tuguni ka fara aw kan mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun kan lakana tɛ ka se ka sabati mɔgɔ bɛ se k'i jigi da mun kan lakana tɛ ka se ka sabati i sigilen bɛ mɔbili kɔnɔ i sera kogo ma mɔbili min yɛrɛ tɛ mɔtɛri t'a la yɛrɛ ko mɔgɔ de bɛ k'a puse e sera kogo ma hali bɛɛ b'a la ko kogo min e yɛrɛ b'a dɔn ko kogo min fanga ka bon mɔbili in tɛ se ka tɛmɛ n'i ko mɔgɔw ma k'a puse e de sigilen b'a kɔnɔ n'u y'a puse k'a puse u b'e ni mɔbili in bɛɛ de yɛrɛkɛ k'a bɛɛ nɔni ɲɔgɔn na n'o ye faso ye donc an ka sabali nka n'u m'o o mɛn kumakan in mɛn k'u bɛna mɛn ni tulo wɛrɛ ye min bɛna fɔ ni da wɛrɛ ye y'a ye sa wari t'an bolo sanu t'an bolo jaman t'an bolo fini t'an bolo samara t'an sen na an bɛ fɔlɔ balo la diɲɛ ɲɛfɛ